Conas atá sibh, mo chairde? Tá Charlie taobh thiar díom, an cat, tá sé ann. San fhíseán seo, beidh mé ag díriú ar théama na scoile don scrúdú cainte, so, Béaltriail na hArdteiste. Na téamaí a bheidh sna nótaí seo ná, Dul siar ar Mo scoil, an Idirbhliain, tar éis na hArdteiste. So cad a dhéanfaidh tú tar éis na hArdteiste? An rachaidh tú go dtí an ollscoil nó an dtógfaidh tú bliain shaor? Cad iad na pleananna atá agat? An córas oideachais, the education system, agus an Ghaeilge ar ndóigh. Leanfaimid ar aghaidh mar sin. Mo scoil. Freastalaím ar Choláiste Naomh. ag brath ar an scoil ina bhfuil sibhse. Is scoil mheascaithe í nó is scoil, ahem, is scoil, is scoil do chailíní í nó is scoil do bhuachaillí í, atá suite i nDún na Mainistreach i nDún Garbháin. Tá níos mó ná 800 dalta ag freastal ar an scoil agus tá timpeall 80 múinteoir ag obair inti. So scoil is baininscneach í feminine so that's why it's ag obair inti. An tUasal Ó Súilleabháin is ainm don phríomhoide agus tá beirt leas-phríomhoide againn. X agus Y. Bíonn atmaisféar iontach le brath timpeall na scoile. Cé gur scoil an-mhór í, is dlúthphobal muid ag an am céanna agus bíonn aithne ag gach duine ar a chéile. Múinteoirí. Tá an t-ádh orainn sa scoil seo mar tá foireann iontach múinteoirí againn agus déanann siad a seacht ndícheall chun tacú linn lenár gcuid staidéir. Cuireann siad nótaí suas ar Google Classroom agus bímid ábalta teagmháil a dhéanamh leo trínár gcuntais ríomhphoist. freisin. Uaireanta cuireann siad ranganna breise ar siúl dúinn tar éis scoile agus bímid an-bhuíoch as an gcabhair bhreise. Tá formhór na múinteoirí iontach agus bíonn siad ag traenáil na bhfoirne spóirt nó ag eagrú turais go dtí áiteanna cosúil le X nó imeachtaí eile a chuireann go mór lenár dtaithí scoile. Teicneolaíocht Google Tá an teicneolaíocht an-tábhachtach agus an-lárnach sa scoil seo. Bíonn teilgeoir agus ríomhaire i ngach seomra agus is minic a bhíonn na múinteoirí ag baint úsáide as an idirlíon agus as ár gcuntas Google sa rang. Is scoil Google muid le cúpla bliain anuas agus mar sin bíonn cuntas Google ag gach duine sa scoil.

So bíonn cuntas Google againn lenár múinteoirí agus cuireann siad nótaí suas ar an gcuntas. Bíonn sé an-úsáideach nuair a bhím as láthair ón scoil mar bím ábalta dul ar líne agus na nótaí a fheiceáil. Bím ábalta ríomhphost a sheoladh chuig mo mhúinteoir chomh maith. Clubanna agus imeachtaí seach-churaclaim. Bíonn deiseanna iontacha againn páirt a ghlacadh i réimse leathan imeachtaí agus clubanna sa scoil seo. Is liosta le háireamh iad na clubanna difriúla, plural noun, plural adjective, atá ar fáil sa scoil seo toisc go bhfuil foireann mhór múinteoirí againn le suimeanna éagsúla. Bíonn clubanna difriúla ar siúl ag am lóin, mar shampla Cumann Harry Potter, Hup Hup, Club Gaeilge, Club Fichille, Club Grianghrafadóireachta, Club Cluichí, Club Eolaíochta agus Club Mata. Imrítear gach saghas spóirt sa scoil seo, briathar saor aimsir láithreach again, imrítear, so you're showing off your briathar saor aimsir láithreach, peil, Iománaíocht, camógaíocht, badminton, leadóg bhoird, cispheil agus haca, Why not give a list of vocab? Déan é! Alright, tabhair liosta foclóra! Bíonn an-rath ar an scoil ó thaobh spórt de. Bhuamar cluiche ceannais na hÉireann sa chispheil cúpla seachtain ó shin agus bhí daltaí ón idirbhliain, ón gcúigiú bliain agus ón séú bliain ar an bhfoireann. Bhíomar go léir an-bhródúil astu agus bhí tionól speisialta againn an lá ina dhiaidh sin chun an bua a cheiliúradh mar scoil. Áiseanna scoile, Caithfidh mé a rá go bhfuil áiseanna den chéad scoth againn anseo. Is liosta le háireamh iad na háiseanna atá againn ó tógadh an foirgneamh nua. Ar urlár na talún tá roinnt oifigí, Oifig an Phríomhoide, an Príomhoifig, Oifig an Rúnaí, Oifig na dTuismitheoirí, seomra ceoil agus níos mó. Tá roinnt seomraí ranga chomh maith le seomraí praiticiúla, mar shampla, seomra ealaíne, saotharlanna eolaíochta agus cistin. Ar an dara hurlár tá roinnt seomraí ranga, cúpla oifig, seomra ríomhairí agus saotharlanna eolaíochta. Ina theannta sin, tá an seomra foirne, oifigí éagsúla, an ceaintín, seomra adhmadóireachta, seomra miotalóireachta, seomra ealaíona, cistin, leabharlann bheag agus a lán seomraí ranga. Anuas air sin. Ní féidir a shéanadh go bhfuil na háiseanna spóirt ar fheabhas sa scoil seo. Tá halla iontach againn, is halla mór oscailte é, agus thuas staighre tá spórtlann bheag ann do mhúinteoirí agus do dhaltaí. Baintear sár-úsáid as na háiseanna spóirt sna ranganna chorpoideachais agus nuair a bhíonn na foirne spóirt ag traenáil. Foireann. Team, Foirne, Teams an uimhir iolra. Ábhair Scoile Tá seacht n-ábhar scoile idir lámha agam, dár ndóigh, déanaim Gaeilge, Béarla, Mata, agus ansin roghnaigh mé Fraincis, Gnó, Cuntasaíocht agus Ceol. Is í Gaeilge an t-ábhar scoile is fearr liom mar tá an múinteoir an-chineálta agus an-chabhrach agus spreagann sé muid chun an Ghaeilge a labhairt. What can I say? Nílim róthógtha le mata mar ceapaim go bhfuil an cúrsa ardleibhéil an-deacair agus an-fhada. Bíonn orm a lán staidéir a dhéanamh mar ba mhaith liom an 25 pointe breise a fháil. Caithfidh tú 40 faoin gcéad a bhaint amach chun na pointí breise a fháil. Rialacha Scoile. Cosúil le gach scoil eile, tá gnáthrialacha i bhfeidhm sa scoil seo, mar shampla, tá cosc ar thobac, ar alcól agus ar ghuma coganta. Caithfidh gach duine an éide scoile a chaitheamh freisin. Ceapaim. go bhfuil na rialacha cothrom, má bhriseann tú na rialacha, cuirtear ríomhphost nó glao fóin abhaile. Má bhíonn sé an-dáiríre, bíonn ort labhairt leis an leas-phríomhoide nó leis an bpríomhoide, nó bíonn ort fanacht siar ag am lóin, fanacht siar ag am lóin, bíonn ort, you must. Leanfaimid ar aghaidh, an éide scoile. Caithimid bríste nó sciorta, léine bán, geansaí glas, riteoga dubha agus bróga dubha. Is maith liom an éide scoile mar ní bhíonn aon iomaíocht idir daoine chun éadaí faiseanta a chaitheamh gach lá mar bíonn sé praiticiúil. Gnáth lá scoile. Tosaíonn na ranganna ar a naoi a chlog nó ar a naoi a chlog. Bíonn trí rang againn roimh an sos. Bíonn an sos ar siúl ag a haon déag, ansin tosaíonn an ceathrú rang ag ceathrú tar éis a haon déag a chlog. Bíonn an lón ar siúl ag a ceathrú tar éis a haon ar feadh daichead nóiméad. Tosaíonn an seachtú rang ag cúig chun a dó. Críochnaíonn na ranganna ag cúig chun a ceathair agus téimid abhaile, buíochas le Dia! An Idirbhliain Rinne mé an Idirbhliain. Bhain mé in idir thaitneamh agus thairbhe as an mbliain. Idir means both and between. When idir means both, so for example here, alright, um, I got, you know, enjoyment and benefit, both enjoyment and benefit from the year. Bhuel, you put a séimhiú on the nouns coming after idir, but if idir means between, nó séimhiú. Ag tús na bliana chuamar ar thuras chuig campa eachtraíochta agus bhí trí lá iontacha againn. Chuamar ag bádóireacht agus ag dreapadóireacht agus thángamar abhaile tuirseach traochta. I lár na bliana chaitheamar seachtain ag obair leis na bochtáin agus dhá sheachtain ar thaithí oibre. Bhí mé ag obair i stáisiún raidió ar feadh seachtaine agus ag obair i siopa spóirt ina dhiaidh sin. Rinneamar an ceoldráma tar éis na Nollag agus bhí an-chraic againn go léir. Bhí jab agam sa chúlstáitse agus bhain mé taitneamh as. Bhí an-bhrón orm ag deireadh na bliana. Tar éis na hArdteiste, ba mhaith liom céim sa chuntasaíocht a bhaint amach. Rachaidh mé go dtí Institiúid na Teicneolaíochta, Corcaigh. Mairfidh an cúrsa ar feadh ceithre bliana agus déanfaidh mé taithí oibre freisin. Ba mhaith liom a bheith i mo chuntasóir mar is breá liom a bheith ag obair le huimhreacha. Ina dhiaidh sin, ba mhaith liom post a fháil mar chuntasóir i gCorcaigh nó i mBaile Átha Cliath. Táim ag tnúth go mór leis an mbliain seo chugainn. Tá sé ar intinn agam fanacht sa bhaile an bhliain seo chugainn mar bíonn an lóistín an-chostasach agus an-ghann sa chathair. Ba mhaith liom mo cheadúnas tiomána a fháil ionas gur féidir liom tiomáint isteach sa chathair. Ó, the Modh Coinníollach! Dá mbeifeá, dá mbeifeá i do phríomhoide! An athrófá aon rud faoin scoil? Hmm. Dá mbeinn i mo phríomhoide, ní athróinn aon rud faoin scoil seo. Ceapaim go bhfuil an t-ádh orainn sa scoil toisc go bhfuil áiseanna den chéad scoth againn agus go bhfuil na múinteoirí ar fheabhas. Ach dá mbeinn i m'Aire Oideachais, Minister for Education, d'athróinn an córas oideachais. I mo thuairim, bheadh measúnú leanúnach níos fearr chun an brú a laghdú. An Córas Oideachais. Ceapaim go bhfuil an córas oideachais míchothrom agus ró-strusmhar do dhaltaí. Cuirtear an iomarca béime ar scrúdú mór amháin agus níl sé cothrom in aon chor. Bíonn a lán daltaí ag fulaingt agus ag streachailt le brú na hArdteiste. Cuireann córas na bpointí an iomarca brú ar dhaltaí mar téann na pointí suas agus síos gach bliain ag brath ar an éileamh. An cúrsa Gaeilge. Ceapaim gur rud maith é go bhfuil 40 faoin gcéad ag baint nó ag baint leis an mbéaltriail sa Ghaeilge. Níl ach 25 faoin gcéad ag baint leis an mbéaltriail sa Fhraincis nó sa Ghearmáinis. Is breá liom cuid de na scéalta agus cuid de na dánta atá ar an gcúrsa litríochta. Rinneamar staidéar ar An Triail agus bhain mé an-taitneamh as an scéal a léamh sa rang. Tá suim agam sa Ghaeilge ach ceapaim go bhfuil an cúrsa saghas fada. B'fhearr liom níos mó ama a chaitheamh ag caint is ag comhrá go nádúrtha. as Gaeilge seachas a bheith ag staidéar an iomarca litríochta. Cad a cheapann tú faoin nGaeilge? Ceapaim go bhfuil an Ghaeilge an-tábhachtach dár gcultúr, is cuid dár n-oidhreacht agus dár bhféiniúlacht í. Mar a deirtear, tír gan teanga, tír gan anam. Cé nach labhraíonn gach duine Gaeilge gach lá, Cuireann sé gliondar ar mo chroí, cuireann sé áthas orm nuair a chloisim daoine ag caint as Gaeilge ar an mbus, sa chathair nó fiú ar laethanta saoire thar lear. Táim an-bhródúil as ár dteanga agus ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach chun í a chaomhnú. Is féidir le gach duine cúpla focal a rá ar a laghad agus foghlaimíonn tú níos mó nuair a bhíonn tú ag éisteacht agus ag caint le daoine, fiú má dhéanann tú botúin. Bíonn a lán imeachtaí ar siúl sa scoil seo chun an Ghaeilge a spreagadh. Eagraíonn na múinteoirí Gaeilge agus an coiste imeachtaí difriúla dúinn i rith na bliana, Mar shampla, bíonn Gaeilge 24 ar siúl i mí na Samhna agus bíonn na daltaí ag caint as Gaeilge ar feadh lá amháin. Téann grúp grúpa dalta ón séú bliain go dtí an Ghaeltacht ar feadh deireadh seachtaine chun an Ghaeilge a chleachtadh. De ghnáth, bíonn céilí mór ar siúl i rith Sheachtain na Gaeilge, chomh maith le comórtais amhránaíochta agus tráth na gceist. Chomh maith leis sin, bíonn cúpla fógra as Gaeilge ar an gcallaire. Táimid anseo. Anuraidh, Bhí cúpla múinteoir ag canadh as Gaeilge ar an gcallaire agus bhí orainn na múinteoirí a aithint nó a ainmniú. Bhí sé an-spraoiúil agus greannmhar. Bíonn club Gaeilge ar siúl don chéad bhliain gach seachtain agus imríonn siad cluichí éagsúla chun Gaeilge a chleachtadh. Ábhar roghnach nó ábhar éigeantach?

Agus scaifteanna, sin é sin deireadh an fhíseáin bunaithe ar théama na scoile, so tá súil agam go mbeidh sé úsáideach díobh go léir. So slán libh agus Charlie would like to say slán as well, wouldn't you Charlie? No, he doesn't. Slán!